ụmụ Igbo ekele m ụnụ ana m anabata ụnụ n'ihe omume omenala Igbo nke izu a echefula na ọ wụ nwanne gị nwoke enyi gị ikwu gị na ibe gị nwa Igbo ji eme ọnụ maazị Kizito Osimnobi Ibe onye nhazi ihe omume a na-akpọ omenala Igbo ana m atụ anya na onye mụ na ya ga-anọ tapịa okwu taa ga-abata mgbe na-adịghị anya mana tutu ya abata ihe m ga-eleba anya tata bụ ihe bụ ilu n'asụsụ Igbo gịnị bụ ilu gịnị ka Igbo ji ilu eme kedu uru ilu na-abara n'asụsụ Igbo mana tupu anyị agaba n'iru n'ịkọwa ihe wu ilu maọbụ ka e si eme ya bụ ilu ụnụ ma ka anyị si amalite na omenala Igbo anyị na-ebu ụzọ taa ya bụ ọjị gọọkwanụ ọfọ a sị na isi opi wutu dịka anyị na-ekwubu na mbụ n'omenala a ọ wụ ọjị ka anyị ga-eji amalite ya bụ na ndị Igbo omenala Igbo ewepụtago ya bụ ọjị anyị ga-agọli ya dịka anyị si eme maka na a sị na onye si gọli ya nsanị obihụ n'elu ma sị na ndị Igbo anyị enwena ọjị anyị na-akpọku Chukwu Abịama Abịa steeti kpọku Chukwu Abịama Anambra kpọku Chukwu Abịama Ebonyi kpọku Chukwu Abịama Enugu kpọku Chukwu Abịama Imo a na-akpọkukwa Chukwu Abịama Aniọma ọ nọ na Delta steeti sị ha na a sị na akpa ikiri ndị mma elegharịa anya na e zuo nga a ha eri udele a tọtuo ngịga a sị na dibịa tee nzu n'anya ọ gala agba afa na-asị ha ndị chukwu abịama ha gbadata na oge a kara aka eruole a sị na agha a kara aka adị eri nwa ngwọrọ na-ewere ọjị na-asị ha biko na a ga na-agọzi ụmụ igbo ebe ọbụla onye ọ nọ ma nke nọ n'elu ugwu ma nke nọ na ndịda ma nke nọ n'aka ekpe ma nke nọ n'ọwụwa anyanwụ ma nke nọ n'ọdịda anyanwụ na-asị na ụmụ igbo bụ ndị na-agba mbọ mbọ ha ga-agba ga-amịta ezigbote mkpụrụ a ga na-akpọ anyị aha ọma a ga-eji ihe ọma amara ụmụ Igbo onye ọbụla wurule obi ọjọọ na-eso ụmụ Igbo anyị na-asị Chukwu Abịama ekwele ka onye ahụ ka ọ gazieli ya na-arịọ n'isi nwoke na-arịọ n'isi nwaanyị na-arịọ n'isi ụmụaka na-arịọ n'isi okenye ọ bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla onye nọ ma nke nọ n'obodo anyị bụ naijiria ma ndị nọ na lọndọn ma ndị nọ n'eshia ma ndị nọ n'ọstrelia ma ndị nọ na kanada ma ndị nọ n'afrịka ma ndị nọ na amerịka ebe ọbụla onye igbo nọ anyị na-eji ọjị na-agọ ọfọ udo ọfọ agamniru ọfọ ogologo ndụ ọfọ ịdị n'otu ọkachasị n'ala igbo na-asị ụmụ igbo ka anyị werenụ ọjị anyị taa ya anyị na-ekwu n'ofu okwu anyị eji ofu okwu mara anyị igbo kwuo ya dịka ụtara tapara anyị n'aka na-asị ka chukwu abịama ka ọ bịa nara m ọjị ka ọ taa ya na mbụ ka a takwanụ ya n'ibe ka ọ zụọ n'arụ na mkpụrụ obi na aha yesu kristi onye nwe anyị ise ọ wụ okwuru ọra asị m na ka anyị gọrọ ka ọ ga-ere ụmụ igbo ana m atachite nne nna ọjị ọjị ya kara aka Hmm. ọ ihe eji mara igbo a sị na onye i jee na be ya onye enyeghị gị ọjị mara na ọ nabatahụ gị ọkwa na ya ji malite omenala igbo site n'ọjị maka na ọjị ka eji mara igbo ụmụ igbo ekelekwa m unu ọzọ ah, mana tupu m agaba n'iru achọrọ m iji nwobele ohere a kwupụta nnọọ ọnwụ nwanne m nwoke na ezi ọyị m maazị Collins Ọgọchukwu Emenike nwa afọ Nkalụ n'okpuru ọchịchị Mbaitoli nke Imo steeti ọ bụ ọya nke a na-akpọ kansa nke pancreas napụrụ ndụ ya nwa Emenike a na-asị gị jee ije nke ọma anyị na-akasikwe nwaanyị ya na ụmụ asaa nke ọ rapụrụ na obodo Kanada laba mmụọ ya na ezi nwanne ya nwaanyị bụ Ifeọma Emenike na ndị ọyị ya dịka Placid Ugochukwu Ndubuisi Christian Chinedu Iheanachọ nke a na-akpọ Eti na Okechukwu Uwams nke a na-etukwe Gbogosi em omenala Igbo na-asị unu bikonu yirinụ uwe yirinụ ndidi dịka uwe ama m na ọ na-ewute unu na ezi ọyị unu na nwa afọ Nkalụ ji eme ọnụ na Ifakala arapụgo mana a na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa amen ee ụmụ Igbo dịka anyị kwuru na mbụ ihe anyị na-eleba anya taa bụ ilu gịnị bụ ilulu ilulu bụ dịka esi kwuo ya n'asụsụ Igbo bụ mmanụ Igbo ji eri ji ọ na-eme ụka ya dị mkpụmkpụ ma tọ ụtọ ilulu na-eme ụka ka ọ ghara ịdị ogologo ilulu na-abarala anyị uru karịrị akarị eji ndị Igbo na-asị na eji ililu bie ụka ụmụ nwaanyị ajụọ onye ka ikpe manụ n'ihi na ililu na-akọwata okwu dị anya mekwanụ ka ọ gbagwoju ụfọdụ mmadụ anya dịka ee ụmụntakịrị ebe ụmụntakịrị nọ o nwere ụdị ilulu ị ga-atụ ụmụaka ahụ elebe onwe ha anya n'ihi na amatahụ ha ihe i kwuru mana okenye a sị na okenye tụlụ ibi ililu kọkwara ya akụkọ ụka ililu na-eme ụka n'ala Igbo ọ na-ada gengem gengem agị fụọ ebe onye ndị na-atụ ilu nọ asụsụ Igbo amasị gị asụsụ Igbo atọwa gị ụtọ ị nụrụ ebe a na-eji ilu ekwu okwu n'ala Igbo i nwee mmasị ịmụta ya bụ ililu ilulu otu esi tụọ ilulu abụkwa ka o si atọ dị ka akị ilu a sị na ihe akị ilu dara na ntị abụhụ ihe ọ na-atọ n'ọnụ ọ bụrụ na i sobe ilulu otu esi tụọ ya ị ga-aghọtahie e nwere ike kwuo okwu dị aṅaa a ga-eche na ọ bụ otu a ka esi dị ya mana a kọwata ya ihe kpatara eji tụọ ya bụ ilulu ị hụta na ọ bụ ihe ọzọ ka onye tụrụ ilulu bu n'uche ihe anyị ga-eme taa bụ na anyị ga-atụ ilulu ole na ole nke anyị nwere kọwakwụ ya o nwere ndị na-ele ihe onyonyo na-anụtụbeghị ụdị ilulu nke anyị ga-atụ n'aba- na ụbọchị nke taa ọ bụ ihe anyị ji wepụta ya bụ omenala igbo ka anyị nwee ike na-akọwata ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme n'ala igbo ndị ụmụnne anyị ụfọdụ ọkachasị ndị bi na mba ofesi ndị o tere aka ha biri na mba ofesi ụfọdụ n'ime ha na-echefu ụdị ụfọdụ ilulu ndị a na-atụ n'ala Igbo ọ wụ ihe anyị ji wepụta ụbọchị taa ka ọ bụrụ ụbọchị mụ na ụnụ ga-eji anyị atụle ilulu ụfọdụ ma kọwakwụ ya o nwere ilulu dị ka a sị na nne ewu na-ata achara nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ nke a pụtahụ na ọ bụ na nne ewu na nwa ya ga na-agagharị ihe nke a pụtara bụ na a sị na ewu na-adịghị eri ji sobe ewu na-eri ji ọ gaghị ama ma o bilite ribe ya bụ ji ihe nne ewu na-ata achara nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ pụtara o nwere otu ị ga na-eji eso mmadụ ị na-eṅomite agwa onye ahụ ma ọ bụ agwa nke ọma ma ọ bụ agwa nke ọjọọ ka anyị were ihe ọmụmaatụ eleghị anya o nwere ọyị gị nke na-aṅụ ihe a na-aṅụ aṅụ a na-akpọ cigarette gị nwa adịghị aṅụ mana onye ọ wụ ezigbote ọyị gị oge ọbụla ebe ọbụla ị nọ ọyị gị ga-aṅụ ya eleghị anya ọyị gị nwere ike na-asịkwana gị kee kee ihe i jikwana aṅụ ya bụ ah, sịga dịka ndị Igbo si agụ ya o nwere ike megide ya megide ya megide ofu mbọsị ị sịgoro nyegodere m ka m mara m otu ihe si atọ ihe dịkwa nke ahụ dịka gị onwe gị na-adịghị aṅụkwa na ọyị gị nwoke na-aṅụ ọyị gị nwoke nwere ike na-ahụkwa otu ị na-esi adịghị aṅụ A na-agwa- ị na-agwakwa ya keekwedị ka i si aṅụ ihe mụ nwa adịghị aṅụ ya pụtara na a na-amụta ihe ebe gị na mmadụ unu na-emekọ eleghị anya o nwere ndị nọ n'isi gị nwa nọ n'okpuru ha arụ ọrụ ha rụsie ọrụ ha ike na-eme ihe ọ- ọbụla ha na-eme mezie ya nke ọma gị nwa nọ n'okpuru na-echeki otu ha si eme na-ewere anya a ma na a sị na nwata kwọpụ aka o soro okenye rie nri ga-eme ọ gaghị na-eme ga-elie ka e welata ya na ezinụlọ na ezinụlọ e nwere udo ezinụlọ e nwere agamniru ezinụlọ a na-enwe aṅụrị a mụta ụmụazị ụmụazị ga na-ahụkwa otu nne na nna na ndị tọrọ ha si na-eme eleghị anya ndị tọrọ ha nọ na-egwu egwuregwu na-enwe aṅụrị enweghị ihe dị ka ọgụ enweghị ihe dị ka mgba enweghị ihe dị ka akọmọnụ ụmụaka ga-ejikwa ihe niile ha mụtara ha n'ezinụlọ ahụ na-eto ha etolitekwa ọ bụrụ ihe ha mụtara ha n'ihi na a sị na adịghị amụ aka ekpe na nka ọ bụ ihe ụmụaka ahụ mụtara ka ha ga-eji na-eto jikwa egosikwa mba ọzọ ihe ha mụtara site n'ezinụlọ ha ọ bụ ihe e ji sị na nne ewu na-ata achara nwa ya a na-ele ya anya n'ọnụ ya pụtara ihe ọ bụla ị mege ị bụ nwa afọ igbo ihe ọ bụla ị na-eme mara na o nwere ndị nọ gị n'akụkụ ndị ga na-ele gị anya ị kpachara anya ihe ị mege n'ihi na ihe ọ bụla ị mege maọbụ nke ọma maọbụ nke ọjọọ o nwere onye nọ gị n'akụkụ nwere ike ịkọpịrị ihe nke ehi ị mege nke ọzọ ilulu ọzọ anyị na-atụnye taata bụ a sị na mbe na mbe zụkọọ afịa na uru adị adịkwa unu ma n'ala Igbo dịka ma a na-akọ akụkọ ifo ihe e ji mara mbe bụ onye aghụghọ mbe na ụmụ anụmanụ bụ ebe ọbụla a nọ mbe ga-achọrịrị ụzọ ọ ga-esi aghọgbu ụmụ anụmanụ ya kpatara ndị Igbo ji esi na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị adị gịnị ka nke a pụtara n'ala Igbo ihe nke a pụtara bụ na ị hụ ebe ndị oke amamihe nọ ihe adị agacha nke ọma ebe ndị na-adịghị ekwe ekwe ị mara onye onye ma ezi ka edi ka i ji agba m ihe na ama m kara gị ihe adị aga ebe onye ahụ nọ ka ọ ga-anọ ebe mmadụ abụọ nọ na-eshishi na-adọ onye karịrị ibie onye a sị na ọ bụ mụnwa karịrị onye a sị na ya karịrị ọ dị aga ọfụma ya mere e ji sị na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adị anọ onye na-apịchasị na na-enyochasị i jikwa eme nke a i mehụ nke a i jikwa eme nke a i jikwa eme nke a nke a emehụ otu a, nke a emehụ otu a ọ dị ebute ọganiru ọ dị ebute udo a sị na a hụ e leghara bụkwanụ ụtọ nwanne na nwanne mana i nyochasị ma a sị na e nwekwa onye ga-enyocha n'ike ihe na-aga arụta nsị mana i nyochasịme ihe ọbụla nwanne gị mere ma wee na-egosi na gị ka nwanne gị ihe ama ọ wụ otu ahụ ka ọ ga-eji a na-adọla anyị azụ ebe anyị ga na-aga n'iru ka ebe anyị ga na-enwe agam n'iru ebe anyị ga na-eme ihe ka a hụta na e nwere udo nwee agam n'iru n'etiti anyị mana dịka a na-adọ ekworo dịka a na-adọ onye ka ibe ya ihe ama dịka a na-asị na ọ bụ mụnwa nwee nke a nke gị bụ nke a ọ na-emezi anyị anyị na-emezi ka ndị na-amaghị ihe ihe a ga-enye nwanne gị ị sị ka o rutele gị aka ihe ị ga-asị mba nwanne m dị ka onye tọrọ mmadụ ị sị mba onye we onye m tọrọ mgbe ya were nke ji jide n'aka ị sị ka gị bukọta ọ wụ ya wụ na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị adị ya wụ ndị Igbo a na-asị na ebe ọbụla anyị nọ ebe ọbụla anyị gbakọrọ maọbụ n'ọgbakọ maọbụ na gịnị na-asị gị ka anyị wetuonụ obi ka a ghara iwere echiche mbe na-eme ihe ọbụla anyị na-eme em anyị ga-eje ezumike anyị gbaghachitekwa ọzọ anyị ga-agakwa n'iru na-akọwata ụfọdụ ilu ndị ọzọ ndị Igbo na-atụ tutu ruo oge ahụ ana m asị gị nọkete nso na mgbe na-adịghị anya na anyị ga-abịaghachi ọzọ ndewo

203.
Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage.
Igbo Igbo ekenekwa m unu ọzọ ana m anabatakwa unu na agba nke ikpeazụ na ihe omume mmemme anyị taa bụ omenala Igbo cheta na ihe anyị na-atụle wụ ilu na uru ilu bara n'asụsụ Igbo mana ana m eji ohere na-akpọku ụmụ Igbo ebe ọbụla onye nọ nke ọbụla onye na-eme ọ bụrụ na ihe omume omenala Igbo ị nwere mmasị ịkpalite ya ka ọ na-aga n'iru ị kpọtụrụla anyị n'akara 832-896-3316 ka m kwukwe ya ọzọ n'akara 832 em anyị ga na-aga n'iru n'ịtụ ilulu ụfọdụ a na-atụ n'asụsụ Igbo na-akọwakwu ya mgbe ụfọdụ a na-ejikwa ililu akọwa ililu dịka anyị kwuru sị na a sị na e ji ililu bie ụka ụmụ nwaanyị ajụọ onye ka ikpe malụ o nwere mgbe a ga-eji ililu kwuo okwu A- ndị igbo na-asị na a- a- akwa ikiri ụmụ mmụọ na-arịa ntị gị fụọ ebe ndị igbo nọ na-eji ilulu ekwu okwu okwu na-ada gemgem na-atọ ụtọ em dịka ilulu dịka ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwe nwe ọsọ anyị ma na igbo na-ekwu ya kwamgbe kwamgbe ilulu na-apụtacha ihe mgbe a na-emegbu mmadụ ma onye chere na ya nwere ego ma ọ bụ na ya nwere ọnọdụ karịrị onye nke a ma ọ bụ na ya amụgo ụmụ karịrị onye ka mụtabeghị ma ọ bụ na ya ejego obodo oyibo ma ọ ejego ụzọ ije ma ọ bụ anụgo ya ọrụ oyibo nụkarịa onye o werezie amamihe ya werezie akụnụba ya werezie ụmụ ya werezie amamihe ya chọrọ imegbute nwa nwa mgbei ma ọ bụ onye na-enweghị nne na nna ọ bụ mgbe ahụ ka ilulu na-apụta ihe na-asị na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwekwanụ nwe nwe ọsọ ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ị nwere ọnọdụ dị mma ọnọdụ dị mma ka ị ga-eji mezi obodo ọnọdụ dị mma ka ị ga-eji neta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ o nweghị ụlọ na-adịghị esi mmiri onweghị obodo na-enweghị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ onweghị obodo na-enweghị ndị aka ruru ha na- na- na-arachaghị ka ibe ha mana a sị na ofu chi na-eke ọ bụrụkwa na ofu agbara na-alọ ọ bụrụ na o nwere otu chi nke gị si kekwenụ gị ị gbagotetụ n'obodo obodo na-asọpụrụla gị eleghị anya ị na-azakwa aha dị iche iche dịka ọpụta obie ọ, onye obodo ji eme ọnụ Ugwumba ihe obodo ji tụọ gị ya bụ aha wụ ka ị pụta ji emepe obodo ka ị pụta ji nyena obodo aka maka na a sị na ofu oke osisi too n'ime ọfịa ụmụnna na-atarịa ya Ee, ofu onye kpata akụ n'obodo obodo ahụ dara ogbenye ya bụ na gị nwee ego ị jile emegbu ụmụ ogbenye maka gị ji emegbu ụmụ ogbenye ma ọ ji emegbume ndị ị karịrị ọ wụ ebe a ka ilulu na-apụta na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ gị nwakwa lee ka anyị nwekwuru onye ogbenye ịma na o nwere a sị na ọ wụ na ogbenye mma adịka e mere ife ọjọọ o nwekwuru ogbenye nwekwa ogbenye mbụ ọnụ ọjọọ ị bịazie ịfụ na nwanne gị mere ka o si gbaanụ mbọ ihe na-adịrịla ya mma aka ya dịkwa ọcha obi ya dịkwa ọcha o nwere onye na-echele ihe ọjọọ ọ na-enyena obodo aka gị nwa bụ ndị ogbenye obi tachiri nkụ na ị chọghị ka ọganihu bịata n'obodo ị na-arụzi ya nedo ịrụọ ya ebe ịrụọ ya ebe ime ya eke ime ya eke nwanne gị gakwa na-asị na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla nke na-emegbu onye ọzọ na-enweghị ihe onye ahụ mere ya ọ wụ ebe ahụ ka ilulu na-apụta na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ n'ala Igbo anyị biko na anyị ejila ọnọdụ anyị emegide onye ọzọ ilulu ọzọ nọkwa ya wụ na a sị na onweghị ihe mere anya ya agba ọbara onweghị ihe mere anya nnọọ mana anya na-agba mmiri ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo bụ na o nwere ka ihe si adịla mmadụ o nwere ọnọdụ mmadụ ga-anọ jebe ejebe adịghị laba alaba adịghị elu adị ya ọtị ala adị ya ọtị ele anya n'aka nri ele anya n'aka ekpe ọ dịzie ka ndị enyi agba ọsọ ikwu na ibe agba ọsọ ọ dịzie ka keezi ebe a ga-esi ebido ebido n'ụdị ọnọdụ ahụ ị ga-ahụkwa na onye ihe mere obi ga-esikwu ya ike ọ ga-akasikwu obi ọ bụrụ ma ndị enyi ya agbanala ya ọsọ ọ ga-alakpukwesị ọ nke m ji bụrụ mmadụ ka m ji bụrụ nwoke na m ma edi ya ka anyị weta dịka onye mmadụ nwụnala unu hụ na onye mmadụ nwụnala ọ na-ewute ọnwụ bụ ezigbote ihe na-ewute mmadụ ị ga-ahụ ndị mmadụ ga-anwụnala a na-eti na-akpọtụ na-awụli elu ee ihe wu onye nwe ezinụlọ ihe wu onye na-akpata ihe wu onye ji ezinụlọ keezi ka ọnwụ si gbuo ya ọ- a na-eji ndị mmadụ nwụnala ebezina ọ bekatazie bekatazie bekatazie esizie ngwa o rugo ma a ga-adọnye ozu n'ala mgbazi ị ga-esozi ozu ala ị ga-afụ na onye ahụ tige mkpu niile ahụ na-agba n'elu na-achị keezi ka ọnwụ bụrụ dedemịọ ọ ma hapụ onye gbuo onye ọ ma hapụ onye mgbe o rugo n'unu ma a ga-adọnye ozu n'ala ị ga-esozi ya ọ ihe e ji si gị na o nweghị ihe mere anya ya agba ọbara ọ ga-agba mmiri ihe mwute mebekwere gị ị ga-edi ya die ya die ya ka mmadụ die ya ka nwoke die ya ka nwaanyị o nwere ndị nọ n'ụwa ele anya ihe mberede eme ma nwaanyị ma ụmụaka ma ụlọ ma ụgbọala agba ọkụ ọ fọ naanị nwoke ọ ga-edikwe ọ ga-anọkatakwa sị ebe ya e, ụmụ ya ma ọ nwaanyị ya ma ọ akụnụba ya lara n'iyi ka ejikwa otu ọ dị ka ihe ka anyị lee n'akwụkwọ nsọ ihe gbasara Job o nwere ma akụnụba ya niile ọ gwụrụ ekwensu mechiri ihe niile mana okwukwe ya kasiri ike na chineke ọ bụ ihe e ji si na onweghị ihe mere anya ya agba ọbara ọ wụ mmiri ka ọ ga-agba Em, ililu ọzọ anyị nwekwara ịtụnye wụ na a sị na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ọ bụ eziokwu ndị igbo na-asị na obodo na-asụ n'olu n'olu ihe dị la ebe ndị adịghịkwa n'ebe ndị o nwere ihe obodo n'ala Igbo anyị nwere Abịa nwee Ebonyi nwee Anambra nwee Enugu nwee Imo nwekwana ụmụnna ndị nọ n'Anioma na Delta ndị a nwechara ka ha si eme o nwecha ihe ndị ha na-akpọ ihe dị iche iche ọ nwere asụsụ onye nsụka sụọ onye na-awụghị onye nsụka ama anụchakwa n'asụsụ ya ọfụma onye abakaliki sụọ onye na-awụghị onye abakaliki aga anụchakwa na ọfụma onye owere sụọ owere um, onye na-abụghị onye owere ma enweghị ọyị ndị owere ele anya ọ ga-anụchakwa onye ngwa sụkwa asụsụ o nwekwara ka ọ ga-esi daa onye anambra na ntị ọ bụrụ onye anambra sụkwa ka ha si asụ o nwekwara ka onye enugwu ga-esi aghọta ya maọbụ onye udi maọbụ ọ bụ ihe eji si na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ọ bụrụ na ọ bụghị otu ihe ka anyị na-eme otu ihe ka anyị na-eme mana obodo nwere ka ha si eme nke ha ndị Imo nwere ka ha si eme nke ha a na-akpọ abịara ka ụlọ ala Owere anyị amere ka a ga-agbachi gị na a na-eme oru Owere ndị ngwa rukwa echi a na-eme iru mgbede n'ala Igbo ndị Anambra nwekwara ka ha si eme ije na Ogidi a na-eme nwafọ n'ọnwa isii afọ ọbụla ma ọnwa asatọ a na-eme nwafọ ije na nsụka nsụka nwekwara ka ha si eme ije n'udi n'enugwu enwekwara ka ha si eme ije n'ọkụnanọ nwekwara ka ha si eme ịgbadatazie abakaliki afikpo enwekwara ka ha si eme ịbịazie na anịọma enwekwara ka ha si eme ọwụ ya ihe niile wụcha omenala igbo n'ụdị nke ha ihe eji si na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu nke ọzọ ilulu anyị na-eleba anya taa wa sị na ama nwaanyị gbara di ya ọ bụ ama njacha ama nwaanyị gbara di ya ọ bụ ama njacha kedu ihe nke a pụtara n'asụsụ Igbo ihe ilu a na-akọwa bụ na asị na onye nọ mmadụ nso na-anụ isisi ọnụ ya ọwụ nwanne awọ na-azụ ya mmiri n'afọ nwanne nkakwụ na-akapanye ọnụ na onye sịrị na ya ama mmadụ ka o lie ya mgbe ọbụla ihe mere onye na-amaghị mmadụ a ga-akọwa onye ya onye na-amaghịkwanụ nga a nọ lie ozu dịka ndị Igbo si ekwu a sị ya bido bọwa ọ na-abọ n'ụkwụ n'ụkwụ ihe ama nwaanyị gbara di ya bụ ama njacha bụ na ihe eji kwuo ya wụ na nwaanyị na di bụ onye bi n'ụlọ biri ihe ele anya ebiela ha afọ ise afọ iri afọ iri abụọ afọ iri abụọ na ise afọ iri atọ ọ bụrụ na nwaanyị pụta si na di ya bụ onye dị otu a bụ onye dị otu a obodo ga-ekweta n'ihi na ọ bụ onye na ya bi n'ụlọ ụtụtụ ekunie sị nna m ukwu ikunite nwoke nata ọrụ ọ sị nna m ukwu ịnatago ọ bụrụ na nwaanyị pụta sị na ihe a bụ otu di ya dị na di ya bụ onye eziokwu obodo ga-ekweta na ọ bụ onye eziokwu n'ihi na ọ bụ onye ya na ya bi n'ụlọ ihe a na-akọwa bụ na onye kwuru okwu banyere mmadụ ma ya nke ọma onye na ị mahụ ị ga-anọkata ga akọwama ihe banyere onye gị na ya na-abụrụ ọyị onye gị na ya na-adịghị erikọ onye na ị maghị ebe o bi ị maghị ebe o si eje ị maghị ebe ọ na-arụ ị kọwama ihe gbasara onye ahụ asịrị ka ị na-akọ ọ bụ ihe kpatara n'ala Igbo tupu ị ga-emepe ọnụ gị kọọ maka onye ọzọ mara amara na ị ma onye ahụ nke ọma em igbo ndị nwe m na ndị m nwe a sị na kama ehi anyị ga-agbanara anyị anyị atabiri ya ọdụ n'izu nke a anyị atụleela ụfọdụ ilu igbo ji ekwu okwu n'ala igbo izu ọzọ anyị nwekwara ihe ndị ọzọ anyị ga-akpatụ aka na-eme ka omenala Igbo na asụsụ Igbo na-agawanye n'iru tutu ruo n'oge ahụ ọ nwanne gị nwoke Kizito Osimnobi Ibe Okwuruọra na-ekele unu na-asị unu ka emesịa